Fáilte go dtí eipeasóid uimhir a sé déag go Plé go Spraoi. Agus tá muid scaitheamh ón Nollaig anois agus tá muid sort ag gabháil, muid ag déanamh sort socrú rudaí agus ag glanadh agus ag déanamh chuile sort rudaí agus Tá muid ag súil go mór leis nach bhfuil.
Tá. Tá sé go deas an sos a fháil agus beidh sé go deas go go Maigh Eo le cén fhad a bheas muid ann b'fhéidir cúig oíche nó mar sin beidh sé sin go deas. Sea, thart air sin.
Agus sea, chuir mé batteries sna bréagáin gon cailín beag mar sin is dóigh go dtabharfaidh muid iad sin di Oíche Chinn Bliana.
Sea, agus muid sa bhaile. Sea, mar beidh Santaí ag tíocht go Maigh Eo. Sea, chomh maith. In áit na rudaí a thabhairt linn b'fhéidir go dtabharfaidh muid di anseo iad. Tá Sonny ag sórt tafann orainn sa seomra seo, má chloiseann sibh sort fuaimeanna aisteach, torann aisteach sort nós snaoisíl nó rudaí mar sin. Tá sé ag scríobadh ar an gcouch ansin ag iarraidh an cushion

Ach sea, tá muid ag breathnú ar cúpla rud le deireanas ar teilí anois, ar Netflix agus b'fhéidir gur má bhí Netflix ag éisteacht b'fhéidir go dtabharfadh sibh cúpla cúpla mí in aisce dhúinn. Tá an aontas iontach na nGall, muid éinne ag cineál sponsorship na bach le Netflix.
Bhí, ní bheidh Ní bheidh deis ann is dóigh podchraoladh a dhéanamh an seachtain seo chugainn, mar sin seo é an ceann, deir muid ceann speisialta na Nollag, mar ní bheidh aon cheann ann is dóigh idir an Nollaig agus Oíche Chinn Bliana. Tá cúpla seachtain ar aon chaoi. Sea, mar sin seo, déanfaidh muid an ceann seo níos faide ná an gnáth cheann, sórt bumper, Christmas bumper episode, episode na Nollag speisialta. Déanfaidh muid iarracht más féidir, uair an chloig ach braitheann sé sort má má tá muid in ann má tá muid in ann tá sé tá aon tá sé sé tá sé furasta go leor cuid mhaith a dhéanamh ach tá uair an chloig sách fada tá sé sé sách fada mar go hiondúil bíonn cineál thart ar leathuair b'fhéidir 33 34 nóiméad mar sin is dóigh, tá sé sách éasca ach Tá uair a chloig sách fada, mar sin, déanfaidh muid iarracht ar aon chaoi, mar sin, beidh sé i ngar a bheith faoi dhó níos faide ná an gnáth rud, coinneoidh sé sin sibh sásta go dtí mí Eanáir. Cén rud is mó a bhfuil tusa ag súil le faoi Nollaig? Is maith liom, bhuel, agus muid ag dul go Maigh Eo, is maith liom bheith, mar ceapaim gur luaigh muid é seo cheana, ach bheith ag imirt Scrabble, ag imirt.

Bhí an-spraoi ann leis sin ach an t-aon rud ná bhí babhtaí difriúla ann nó cat- sort of cineálacha ceisteanna difriúla ann. Bhí was that the stair, tíreolas, em, eolas ginearálta, rudaí mar sin. Ach bhí ceann em polaitíocht nó rud éicint. Sea. Ach bhí sé sin ann, nó nuaíocht nó rud éicint ach bhí siad scríofa b'fhéidir deich mbliana ó shin rud éicint mar sin, ní raibh siad chomh suas chun dáta sin. Sea, bhí sé certas. Na rudaí sin, na tagairtí agus bhí babhta eile ann freisin, seanfhocail, ach go leor agus na seanfhocail, tá mise cinnte gur chum siad iad gon, gon gcluife. Déarfainn é.
Mar bhí níos mó ná céad seanfhocal ann agus was that, tá cuid, bhí cuid acu beagán, sort aisteach go, Sea. go deo. Sea, bhí.
Ach ba chuma liom é sin a imirt arís, bheadh sé go deas. Sea. Cluife eile a thaitnigh liom go mór ná Codename. Tá muid ag imirt sin le sé nó seacht de bhlianta anois an bhfuil, thart air. Rud eicínt mar sin. An bhfuil aon chluifí boird nach dtaitníonn leat?
Tá, go mór. Settlers of Catan.
Nó, ná habair. Go háirid. Settlers of Catan.
Sea. Mar is aoibhinn an ceann sin. Sea, bhuel,
tá rud eicínt ann.

Tá mé sásta gur luaigh tú é sin mar b'fhéidir go dtabharfadh mé liom é go Maigh Eo agus cuirfidh mé iachall ar Sarah agus m'uncail imirt liom. Ach ní maith le d'uncail ach an oiread é. Ní maith ach má chuir mé iachall air ní.
Ní mar ó chin sí é sin. B'fhéidir, sea. Ach tá mé cinnte dá n-imreodh sibh níos minicí é go dtaitneodh sé lib. Níor imir tú ach uair nó dhó. Uair nó dhó riamh, sea. Ach níl a fhios agam díreach tá sé sách fada nó

Mar is cuimhin liomsa cheana bhí mé ag rá, ní raibh a fhios agamsa an focal le haghaidh miotógaí ag an am, an focal Gaeilge miotógaí, gloves, agus bhí mé ar, ó fan soicind go bhfaighidh mé mo chuid gluvaí. Agus bhí tú, níor stop tú, fós bíonn tú lua, bíonn tú, bíonn tú ag lua sin go minic fós. Ah oui, Ach tá cén sé sin, fam, tá sé sin seafóid, tá a fhios agam ach tá bhí, bhí, bhí families ann roimh a bhí miotógaí ann, nach raibh? Tá a fhios agam, tá a fhios agam. Mar sin cén fáth, cén fáth go bhfuil cead agat na focla a roghnú agus níl cead agamsa?

ach, nó, nó freisin i rud a déarfaí cha deir de maith bíonn sé ráite áiteacha eile freisin le cé leis thú cé leis thú ach tá sé níos mó sa faoi cé cé hiad do chuid tuismitheoirí nó cé do chlann sort so cé cé leis thú cé leis thú cé thú féin anois ó tá an ghráin agam air sin tá an ghráin agam air sin Ach, ach cé leis siúd? Is maith liom é sin, an sórt. Ach, ach. Mar sin, clifí, bó-airde agus b'fhéidir cúpla scannán freisin. Cén scannán? Thaitin sé go mór liom cúpla bliain ó shin, bhreathnaigh muid ar Nollaig, eh Nollaig, em Muppets Christmas Carol. Carol, sea. Bhí sin go maith. Bhí tú ag caoineadh nuair a Timmy beag a bheith Tiny. No, Tiny Tim. Sea, Timmy beag bídeach. Tiny Tim. Sea, Timmy beag bídeach.
Bhí, tá páipéar eolaíochta scríofa air, céard a bhí mícheart leis sin? ós a cén cén galar a bhí air nó rud eicínt agus bhíodar ag rá is dóigh tuberculosis mar ag an am bhí sé ceaptha a bheith bhí tuberculosis ann nó eitinn ab ea Sea, bhí sé an-choitianta eitinn agus mar gheall go raibh sé an-bhocht nach mbeadh mórán bia aige is mar sin bheadh sé sort of míchothaithe nó malnutrition, sea, malnourished. sea, sea. Em, agus bhí is sa scannán faigheann sé turcaí agus tá sé ceart arís. Tá a fhios agam. Tá a fhios agam. Ach sea tá páipéar eolaíochta scríofa faoi sin céard a bhí mícheart leis agus ós a gabhann siad isteach ann san cé chomh coitianta is a bhí eitinn go bhí bhí sé ar 60% gon

Tá sé fós beo. Bhí an ceann sin go maith agus bhfuil aon scannán Nollaig a bhíonns tusa ag breathnú air go minic? Bhuel, rud tá mé súil go mór bhí sé ar Instagram is roinn tú é liom go leor scannán Gaeilge a bheas ar TG4 mar sin rud tá mé súil go mór leis ná bhfuil tú ag rá Kung Fu Panda? Sea, go díreach. Agus Babe. An bhfuil Babe i Gaeilge? Ní. Áilíte áit an méir.
Sin a rud ós é scannán nach í live action?

Má bhíonn sé ar teilí i rith an dinnéir an Nollaig beidh tú imithe, beidh muid Tá, beidh. Colfin ann imithe, ag breathnú air Ó ní, cúpla deich pound. mise ach an cailín beag freisin, déarfaidh Snape, mé sí sure. féin ghabháil ar ceal, tuigim. B'aoibhinn liomsa ehm, dá mbeadh, bhuel dúirt mé seo cheana, dá mbeadh leagan Gaeilge go Lilo agus Stitch ach feicfidh muid ehm, Ach is sin Disney, tá is tá a fhios agam, tá. Disney, yeah.
Ehm, tá mé ag súil go mór le, oh, ós cad é an ceann chuala muid eh, go bhfuil leagan Gaeilge go Avatar, The Last Airbender ann ach níl níl sé le fáil in aon áit. Sea, Bhí daoine níl. ag caint faoi ar líne. Bhí em, an OPT ansin in Sewer Davis luaigh sé i Sea, dtosach luath. sin an chéad uair a chuala muid faoi agus ansin chuala mé daoine ag caint faoi ar líne agus a rá ó b'aoibhinn linn é sin a fháil ach ní féidir é a fháil. Ach cén mhaith atá ann rud eicínt mar sin a dhéanamh, é a aistriú go Gaeilge agus ansin bheith imithe go deo agus. sea, cur i bhfolach sea, a dhoirt. cé, cén mar. fáth, cén fáth? Ní. Ós rud, ceap, ceart go leor rudaí atá deonta i mBéarla, tá siad deonta le airgead a shaothrú is rudaí. Ach na rudaí atá deonta i nGaeilge, is sort, t- is ar son na cúise is mó atá sé deonta. Was Sea. that, níl sé deonta le na mílte nó na milliúin a shaothrú nó aon rud. sea, Was that, aontaím leat. mar sin má tá sé ann, b'fhearr go mbeadh sé ar fáil. Ba cheart.

Mar sea, ní bheadh 's agat, b'fhéidir, más ea, má cheannaíonn siad, má cheannaíonn siad Warner Brothers, b'fhéidir go mbeadh siad in ann a chur ar Netflix an leagan Gaeilge. Nach bhfuil, bhfuil rud eicínt ar Netflix, leagan, Spongebob.
leagan Tá, Gaeilge? Spongebob. Sin, sea. mar Tá sea. téann tú isteach sa settings agus tá tú in ann Gaeilge a roghnú mar teanga ar Spongebob ar ar Netflix. Mar sin, ba cheart dhób an rud céanna a dhéanamh faoi Avatar, bheadh sé Sea. iontach. Ní féidir, bhuel, d'fhéadfadh muid a thriail b'fhéidir go n-oibríonn sé, is dóigh nach n-oibríonn. Bhuel, ar thriail muid é le Ó, dhearnas, dhearnas, á, nó sea. thriail, nuair a chuala muid i Níor dhéanadh mise, dtosach. níor dhéanadh mise. Thriail muid é agus, right, brúfaidh muid pause anois agus seiceálfaidh muid ar Netflix agus tiocfaidh muid ar ais, tá muid cinnte nach, go mbeidh muid díomách nuair a thiocfas muid ar ais. Sea. Muna thagann muid ar ais agus má chríochnaíonn an podchraoladh anois, tá 's agaibh go bhfuil muid imithe le breathnú ar, Sea. ar Air, ar, Leagan Gaeilge. ar Avatar The Last Airbender ach, eh, sea, triailfidh muid anois é. Ceart go leor, tá muid ar ais agus mar a cheap muid níl sé ar fáil i nGaeilge ar Netflix. Díreach Béarla.
Tá iontas orm nach bhfuil sort Spáinnis nó Fraincis nó na teangachaí móra. Nach aisteach. Tá iontas orm. Bhuel, cuir i gcás anois dá mbeadh sa Spáinn, mar tá, níl fhios cé mhéad tíreachaí atá sa deisceart, Meiriceá, Meiriceá Theas agus Tá go leor níl fhios cé mhéad, na céadta milliún daoine is dóigh, a labhrann Spáinnis mar chéad teanga. Ach cuir i gcás, tá mé sa Spáinn anois, caithfidh sé go bhfuil leagan Spáinnis ann, go, yeah.
Caithfidh sé go bhfuil. Glacaim go bhfuil. B'fhéidir mar gheall ar an áit atá muid, níl sé sin ar fáil ar Netflix, b'fhéidir dá mbeadh muid sa Spáinn, bheadh sé ar fáil nó níl 's agam cé chaoi a oibríonn na rudaí sin ach ar aon chaoi, Rud eile gur mhaith liom fáil amach freisin ó na héisteoirí, má tá's ag aon duine leabhar Gaeilge do pháistí faoi damhán alla nó le damhán alla sa leabhar, mar faoi láthair tá an cailín beag is aoibhinn léi, fáth eicínt is aoibhinn léi damhán alla. Tá sí féinig na damhán alla. Tá, tá. Damhán alla. Um, tá leabhar amháin ann, ní i nGaeilge atá sé, ní i mBéarla ach an oiread, is cineál teanga cumtha é. Um, Du Iz Tak, scríofa ag Carson Ellis. Agus is leabhar an-deas é, is tá sort léaráidí álainn ann de go leor feithidí difriúla. Agus sa leabhar tá na feithidí seo ag fanacht agus ag fanacht go dtí go bhfásann bláth agus tá siad ag tógáil sort

sórt, laoch é an damhán alla, ní thuigeann sí go b'in an, sórt, námhaid na feithidí eile uilig. An baddie. Sea, an baddie.
Agus bíonn sí ag rá, damhán alla, damhán alla, agus bíonn sí ag iarraidh dul ar aghaidh go dtí an leathanach a bhfuil an damhán alla air agus ansin nuair a, tá an damhán alla imithe,

roimh Dhónall Óg, mar sin, d'ordaigh mé leabhar ó Kenny's Bookshop ar líne agus tá. Is ceann i mBéarla é agus tá Dónall Óg mar príomhcharactar sa leabhar sin. Ach má tá aon mholtaí ag aon duine, rud eicínt atá róbheag anois b'fhéidir, ach aon leabhar Gaeilge le Dónall Óg atá feiliúnach do pháistí óga le go leor peictiúirí is rudaí.
Bheadh sin go deas. Bheadh. Is freisin, má tá aon chluichí, tá's agat, do Android nó Apple, do pháistí, atá, déarfaidh muid, i nGaeilge atá, tá's agat, dhá bhliain d'aois nó mar sin. Bhuel, tá cúpla cluiche sórt ar an tablet a'msa. Rudaí an-simplí, tá's agat, do ghasúir an-óga, tá's agat, balloon pop. Sea, balloon pop, ach tá an rud i mBéarla, tá's agat, má bhrúnn, brúnn tú, pléascann tú balloon agus deir sí focal, tá's agat, beidh, beidh litir a, a, nó focal eicínt, níl a fhios a'm, solas, nó, bhuel, deir sí, tá's agat, nó leagan Béarla, nó, tá's agat, agus, ach tá an rud, deireann an, an cluife i mBéarla, ach dá mbeadh cluife mar sin i nGaeilge, bheadh sé sin iontach ar fad. Tá a dhalladh, an oiread Béarla chuile áit. Tá's agat, bíonn muid, cuireann muid TG4 air, tá sé thar cinn, tá sé sin iontach. Ach bheadh sé iontach dá mbeadh cluifí freisin ann, dá mbeinn in ann í a chur ar an tablet. Is ní hé go bhfuil muid ag iarraidh go mbeadh sí beo ar an tablet, nó ach, tá's agat, i gcónaí ná rud. Ach díreach. Fiú díreach ar feadh 10 nóiméad nó rud eicínt, tá's agat, bheadh sé bheadh sé go deas dá mbeadh ceann Gaeilge ann. Cinnte.
Bíonn go leor bréagáin aici, tá's agat, a labhraíonn, tá an fón beag sin aici agus brúnn sí díreach na cnaipí agus deireann sé bye bye agus rudaí mar sin. Sea. Ach bheadh sé go deas rudaí mar sin a bheith i nGaeilge freisin. Bheadh. Bhuel, rud a bhí mise a rá freisin, má tá a leithéid de rud go bhfuil tú in ann, tá's agat, cuir i gcás, tá's agat, fón bréagach do ghasúir ach bheith in ann thú féin uimhreacha má tá litreacha nó uimhreacha nó focla nó dátaí is eile thú féin a thógáil is dá mbrúfá ar an rud ar an bhfón bréagach is ansin dá mbrúfá cnaipe nó rud eicínt thiocfadh an focal sin aníos nó litir nó pé ar bith cén nó uimhir níl a fhios a'm, leagan Gaeilge, bhuel, agus is rudaí nó slán nó rudaí mar sin, bhuel, go minic cloisim í nuair a bhíonns an fón bréagach aici. Cloisim an an fón bréagach a rá Bye! ansin deireann sí fhéin é sin ansin leis an bhfón. Mar seo is rudaí mar dá mbeadh leagan Gaeilge Gaeilge de sin, bheadh sé sin iontach má tá a leithéid de rud ann.
Tá cúpla teachtaireacht anseo a'inn ó Instagram is rudaí agus YouTube, b'fhéidir go léifidh muid amach iad. Em. Tá ceann anseo ó Páraic Quinn ar Instagram, A chairde bhur gcúnamh uaim, an fíor gurb é atá i gceist le spalla ná cloch beag lena gcoinnítear bulláin mhóra le chéile i mballa? Sin a chreid mé le tamall anuas ach ní hé sin atá scríofa ar Teanglann fána choinne. Grma.
Sea, bhuel, sea, sin é, spalla, spalla, cuireann tú faoi, faoi chloch go mbeidh sí staidéarach sa gclaí, spalla, cuir spalla fúithi, cuir spalla fúithi, spalla faoin gcloch, sa gcaoi nach mbeidh sí thart ag bogadh, staidéarach, go mbeidh, go mbeidh, go mbeidh an cloch staidéarach is láidir sa gclaí. Agus ní balla a deireanns muid anseo le haghaidh na cineál claíochaí sin a bhíonns taobh amuigh ach claí, balla a bheadh sé sin sa teach, má tá tú sa teach agus breathnaíonn tú ar na ballaí atá timpeall ort ach claí ach tá focail eile ann freisin ní raibh a fhios agamsa go dtí le deireanas claí a bheadh díreach taobh amuigh den teach atá roinnt bheag níos leithne ná claí a bheadh timpeall ar buaile deireann siad scúnsa scúnsa sin a bheadh timpeall an tí timpeall an tí
ní bheadh bearna. Ní bheadh, bhuel, geata b'fhéidir ach sea, ní, sea. Ach sea, Sea, scúnsa. scúnsa. Bhfuil aon rud eile mar sin ann nó dearcadh scúnsa binn an taobh? Ó, tá mé cinnte go bhfuil. Níl mé in ann cuimhniú ar aon rud ag an soicind seo anois ach tá, ní hé le rá nach bhfuil tá a fhios a'm go bhfuil. Tá sé sách deacair cuimhniú ar rud ar an bpointe mar a déarfá. Bhuel sin an cheist sin agus ansin tá ceist eile ó

comhrá Gaeilge seo chomh hálainn agus chomh suimiúil, fiú má tá tuirseach, má tá tú tuirseach de strainséirí ag rá sin i gcónaí, ha ha. Bhuel, ní bhíonn tú riamh fáil tuirseach de daoine ag rá rudaí deas. Dar ag do caint. Staid nó stuinn ar bith, tá sé go deas. Tá sé go deas rudaí deas a chloisteáil fút féin.
Sin é, mar sin, go raibh míle maith agat Hilary, tá a fhios a'm go bhfuil tú in Nua Eabhrac, mar sin tá súil agam go bhfuil rudaí go maith ansin agus nach bhfuil sé ró fhuar an t-am seo den bhliain. Sea, tá súil agam nach bhfuil ach an oiread. Ar mhaith leatsa a ghoil go Nua Eabhrac aon am, Fionán?
B'fhéidir, am eicínt, am eicínt, ach mar a déarfá, níl aon suim mhór a'm a ghoil go Meiriceá, i ndáiríre. B'fhéidir ghabhfainn ann am eicínt, d'fhéach le rá greamán agus noiméid, bheadh suim agam, tá cúpla rud ceart go leor, b'fhéidir Nua Eabhrac, bheadh suim agam, ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar, b'fhéidir Alaska, bheadh suim agam uait sin. Ach Grand Canyon, b'fhéidir, sé go mbruscair. Níl a fhios a'm ar mhaith liom a ghoil in aon áit a bheadh seans go mbeadh béar do m'ionsú. Ná sea. Tá a fhios a'd nuair a bhí mé i Nua-Eabhrac bhí mé thuas sort ó thuaidh faoin tuath agus bhí mé ag tabhairt cuairt ar gaolta liom ansin agus bhí sort cineál cén Ghaeilge a bheadh air? Beehive meas tú? Bhí cuid acu ar aon chaoi. Sea. Agus bhíodar taobh amuigh den teach agus bhí ceann acu bhí sort nós go raibh rud eicínt tar éis é a scríobadh. Sea. Agus dúirt mé, céard a tharla don ceann sin agus dúirt siad, ó, sin nuair a tháinig an béar isteach sa ngarraí. Dúirt mé, béar sa ngarraí! Agus bhí tromluí a'm an oíche sin faoi bhéar do m'ionsú. Ach sea, bhí muid ag goil go Alaska, tá mé cinnte go mbeadh muid in ann a bheith cúramach faoi. béir, b'fhéidir, tá tú in ann cineál spréacha, nó ní hea, tá tú in ann cineál spré a bheith agat agus má thagann an béar i do threosa, spréálann tú an stuff seo. Tá sé nós, am, pepper spray ach tá sé i bhfad níos láidre. Níor mhór a bheith. Agus sea, agus sort stopann sé sin iad deis agat éalú ansin. Níl tú ag iarraidh a bheith nós Anthony Hopkins nós Alec Baldwin insa scannán úd, The Edge. Ó, bhí an scannán sin iontach. Chuir sé Ar, ar, ar a bhformheas. Sin é, ar a bhformheas. The Edge.
Bhí sé sin an-mhaith. Chonaic muid é sin le d'uncail. Chonaic, chonaic. B'in anuraidh nó arú anuraidh? Ó, níos fuide siar déarfainn. B'fhéidir arú anuraidh.
Ach eh, sea, bhuel tá muid chun a ghoil go dtí an Spáinn. i mí Lúnasa fiche is a sé ach níl Fionnán róthógtha leis an smaoineamh sin ach an fáth go bhfuil mé ag iarraidh a ghoil ann ná beidh eclipse iomlán na gréine mar sin tá mé ag iarraidh a ghoil ann agus cé chomh minic a bheadh muid in ann breathnú ar cheann acu sin bhfuil a fhios a'd muna ghabh muid go dtí an Spáinn an bhliain seo chugainn beidh orainn a ghoil go dtí áit eicínt níos níos faide as as Éirinn am eicínt eile mar sin Ehm. Is é an rud sa Spáinn i mí Lúnasa nach ea, bíonn teas mór ann agus ní maith liomsa an teas mór sin. Tá a fhios a'm ach tá a leithéid de rud ann le air conditioning. Sea ach sin taobh istigh ná sa taobh amuigh sa taobh. Ah b'fhéidir, b'fhéidir, sin an mbeadh. Bhuel táimid, tá sé ar an liosta a'msa ar aon chaoi 26 rud gur mhaith liom a dhéanamh mar sin. Bhuel dá mba in áit eicínt. thart níl a fhios a'm, níos faide ó thuaidh b'fhéidir sa nGearmáin nó áit eicínt mar sin nó san Ostair b'fhéidir ach sa Spáinn an teas mór sin mí Lúnasa, chuile sheans go mbeadh sé 35, 36, 40 céim Celsius sa Spáinn an t-am sin agus faraor níos teochte atá rudaí ag éirí anois freisin mar
an. Tá sé deacair é sin a shamhlú mar gheall go bhfuil sé sort fuar anois faoi láthair, tá sé deacair an teas mór sin a shamhlú. Mar fiú, bh, bhéinn sé sort aimhreasach faoin teas freisin, mar fiú thar fiche 5 céim bí, bíonn mise róthe, mar sin feicfidh muid má théann muid ann. Breathnaigh muid ar.

ar an ngeata nó úsáid an litir a thaganns roimh an fhocal. san fhaimilí. san fhaimilí seo. Sea. Ach, sea, bhuel, bheadh sé agat deas chomh lán, cinnte.
An bhfuil aon chineál bia atá tú ag súil go mór lena ithe anois go Nollaig, i ndinnéar na Nollag, cad é an rud is fearr leat?

Ní raibh aon cháca ann, ach bhí i freezer mo chuid tuismitheoirí fuair mé iasacht Aunt Bessie's, sea, Aunt Betty, Bessie, an toirtín úll, apple tart, agus rinne sé sin mar cáca, bhí sé chomh maith céanna le cáca b'fhéidir. Bhuel, bheadh faitíos orm, mar níl taithí a'dsa bheith déanamh cácaí mar sin, bheadh faitíos orm, bhuel i dtosach,

An bhfuil aon rún na mbliana nua agat? Nó New Year's Resolutions? Sea.
Ehm, bhuel, Nó mé is ait b'fhéidir go dtí níos giorra go ná. b'fhéidir níos cuir go ná, ach bím i gcónaí, tá mé ceapadh rud atá foghlamtha a'msa ná sort díriú ar rud amháin. Ciall a'msa cheana a bheith níos óige. Bhuel anois tá mé ag iarraidh, tá mé le seo a dhéanamh, tá mé le siúd a dhéanamh, blablabla, ach b'fhéidir cúig nó sé rud is ní dhéanann aon rud. Mar sin, tá mé ceapadh, b'fhéidir, díreach rud amháin nó nó nó dhó, b'fhéidir, a roghnú agus breathnú an mbeadh mé in ann coinneáil leis. Ba mhaith liom níos mó leabhar leabhar a léamh. B'fhéidir má tá mé in ann b'fhéidir sé leabhar a léamh i fiche fiche a sé, bheinn sásta leis sin mar tá mé ag ceapadh nár léigh mé ach b'fhéidir leabhar amháin le deich mbliana nó mar sin. Mar sin, má tá mé in ann cúig nó sé leabhar a léamh, bheinn sásta leis sin. Agus fuair mé guitar dhá bhliain ó shin. Tá sé sin anois clúdaithe le dusta. Tá sé sa gcúinne sin, tá mé á fheiceáil. Agus eh, ceann speisialta go ce- ceann ciotach. Mar sin, ba mhaith liom eh, an guitar a fhoghlaim freisin. Agus eh, ní, ní, ní mé, ní hé go mbeidh mé ag iarraidh bheith iontach ag an guitar nó, ach tá's a'd, bheith in ann, cúpla port a chasadh agus sea, ba mhaith liom é sin a dhéanamh teacht go maith de shórt. Mar sin dhá rud ba mhaith liom bheith in ann coinneáil leis. Mar sin an t-am seo an bhliain seo chugainn, beidh muid suite anseo agus beidh tú ag inseacht dom cén chaoi a bhfuil ag éirí leat leis an ghiotár an ea? Leis an ngiotár? Sea, bhuel, sea, b'fhéidir, eh, sea, b'fhéidir i gceann leathbhliain, mar sea, mí Meitheamh, Bealtaine, rud éicint, d'fhéadfadh muid breathnú cén chaoi a bhfuil ag éirí liom. Céard fút féin? Céard fút féin?
B'fhéidir, bhuel, léigh mé, dúirt mé ag tús na bliana, fiche fiche is a cúig, ó ba mhaith liom níos mó a léamh agus dhein mé sin, léigh mé, tá mé ag ceapadh go bhfuil mé ar cúig leabhar déag anois atá léite i mbliana, ach an chéad chuid den bhliain léigh mé i bhfad níos mó. ná a léigh mé sa darna chuid den bhliain, níl a fhios agam cén fáth díreach. B'fhéidir gur gur fhan mé níos díograisí ag tús na bliana nó rud eicínt seo. Saoire na Nollag, nár léigh tú cúpla leabhar? Léigh, léigh. Agus nuair a bhí, ó nuair a d'imigh an leictreachas i rith stoirm, stoirm Éowyn, léigh mé dhá leabhar nó trí leabhar i rith an, Tá Kindle agatsa. Sea, tá.
Kindle, yeah. I rith an deireadh seachtaine sin léigh mé trí leabhar. Ach sea, bhí mé an-sásta leis sin gur léigh mé an méid sin. Ach mar sin b'fhéidir i mbliana breathnóidh mé cé mhéid leabhar a léigh mé fiche fiche is a cúig agus déanfaidh mé iarracht níos mó ná sin a léamh fiche fiche is a sé. Ach bainteach an rud céanna, tugtar níos mó den rud céanna. Sea agus rud maith é mar sin cén fáth nach. Bhuel. Níl mé díreach le stopadh ag léamh anois. Á tá a fhios agam.
Níl níl aon rud eile níl aon rud eile bheadh suí mat. Um bhuel an rud is an t-aon rud seachas é sin an t-aon rud an t-aon sórt rún na bliana nua nó New Year's Resolution a choinnigh mé ó dhein mé sa chéad áit é ná i 2016 dúirt mé á tá mise le bheith i mo vegan agus tá mé fós i mo vegan um beagnach deich mbliana, mar sin lá, an chéad lá mí Eanáir bheidh mé deich mbliana i mo vegan ach sin an t-aon rud i ndáiríre a thóg mé an-dáiríre, chuile rud eile sórt thit an tóin amach as tar éis tar éis mí nó dhó ach. Bhuel cé is moite den léamh an Ó sea, sé sin freisin sea. le bliain. Ach eh, sea b'fhéidir mo fón a úsáid níos gan mo fón a úsáid chomh minic sea sea gan a bheith ag breathnú ar TikTok agus Instagram agus na rudaí sin mar is seafóid ceart go leor an stuff a bhíonns ann. Cad é eh, brain rot ab ea Sin é, bíonn, bíonn, sea. an, eh, Críonadh, críonadh inchinne mar bhí muid ag rá. Sea, tá mé phléigh muid sin cheana mara bhfuil mé ag dul amú. Ach um, Tá mé ag ceapadh go raibh teachtaireacht eile freisin um, ó dhuine Tá. eicínt. Ach sin an rud le, was that is maith liomsa bheith ag breathnú ar rudaí em, Gaeilge is rudaí ar TikTok agus Instagram Sea. agus bíonn rudaí áirid tá sé go maith faoi, atá go maith faoi ach ansin tá rudaí eile agus airíonn tú ar nós go bhfuil tú imithe síos rabbit hole ag breathnú ar físeán seafóideach faoi Ó, rudaí cinnte. t- t- d'imeodh leathuair, an-éasca, dia Sea. liom is mór de, em. Em, sea, ba mhaith liom a rá go bhfuil grá a'am go channel YouTube, is breá liom do bhlas cainte freisin. Is as Bleá Cliath dhom é agus mar sin bhí áthas orm fháil amach go raibh mé in ann 99% go na rudaí a bhí cainteoirí dúchais a rá a thuiscint. Labhraíonn tú go soiléir agus ag an luas ceart, grma a'd agus is breá liom Sonny. Bhuel sin go deas. Grma.

Má tá sib ag breathnú ar YouTube, leagan YouTube gon phodchraoladh, feiceann sib go minic Sonny, bíonn Sonny, bíonn mar bíonn sé in éineacht liom amuigh ag siúl is bíonn mé ag brú an pram so feiceann sib Sonny in éineacht liom mar sin, bíonn sé i gcónaí ann. Is maith liom Inis Oírr a spáint, áilleacht Inis Oírr a spáint agus sort, tá sé go deas, bhuel b'fheidir sort, in áit díreach sort, pictiúr tá's a'd a chur ar YouTube, tá sé sort leadránach tá sé go deas sort físeán deas fada a bheith amuigh ag siúl ag spáint an dúlra amuigh faoin an áilleacht a bhaineas le Oileáin Árann na claíochaí agus tá's a'd an fharraige agus na lonnaí móra lonnaí na na toinn na tonnta na maoimeannaí ehm is ea sin le go minic bíonn mé ag spáint sin mar sin bíonn sé sin in éindí leis an comhrá atá ann anois, mar atá tráthnóna. Ach má tá sibh le Spotify nó Apple nó cibé cén áit tá sibh ag éisteacht, níl sibh in ann é sin a fheiceáil ach ach ar aon chaoi.
Is maith liom an drone footage a úsáideann tú freisin ar ar YouTube, sé go deas.
Sea. Fuair tusa é sin dhomsa mar bhronntanas. B'in fiche is a dó. Sé sin an bhliain deireanach a cheannaigh muid ar fad bronntanais. dá chéile. Anois bíonn muid ag déanamh Santi rúnda is tá sé i bhfad níos sortáilte mar ní gá ach rud amháin a fháil ach. Is laghdaíonn sé an brú go mór. Ó, laghdaíonn sé an brú agus an costas is rudaí ach mar sin. Bhuel, ní hé fiú an costas, sin rud a chuireann saghas ormsa. Is cuma liom airgead a chaitheamh go dtí pointe áithrid ach is é an brú an ceann. Bhuel, bíonn siad ag roghnú go duine agus rud amháin is ea leo, ar a laghad ní gá ach duine amháin, duine amháin, bhuel tá tú in ann an fuinneamh ar fad a chur isteach ag roghnú rud go duine amháin agus ní gá duit ach duine amháin a fheiceáil a bheith díomách leis an mbronntanas ansin. Bhuel tá rud éicint fáite amsa le tamall anois ach bhfuil aon rud fáite agatsa go dtí seo? Dhomsa ab ea. Bíonn tú i gcónaí ag iarraidh fáil amach ach dá ndéarfainn leat cé fuair mé ní bheadh tú sásta leis sin mar ní bheadh, bheadh tú ag iarraidh. Do chuid tuismitheoirí agus maybe d'uncail ach insíonn siad cé fuair siad nach n-insíonn. Bhuel, tá mé ag ceapadh ach bhí mé ag iarraidh ní bhí mise ag iarraidh fáil amach. Tá mé ag ceapadh go deineann. Sea. Ach ansin má má bhíonn an 2 n-achob. Tá a fhios agat nó daoine ag rá cé a fuair siad, beidh siad in ann oibriú amach cé a fuair muide freisin. Beidh, sin an rud. Tá go deimhin muis. Sea! Ach rud eile freisin, déanann daoine eile Secret Santa nó Santaí rúnda agus ní insíonn siad go deo cé a fuair siad. Agus ní maith liom é sin ach an oiread. Tá a fhios agat, sin cuid den spraoi, nuair a osclaíonn tú an bronntanas, Buille faoi thuairim a dhéanamh ó cé a fuair an bronntanas seo dhomsa agus ansin faigheann tú amach an raibh tú ceart nó mícheart. Sin a dhéananns mise. Tá grúpa cairde agamsa ón meánscoil agus ón ollscoil agus casfaidh muid le chéile. Bhíodh muid ag castáil le chéile timpeall ar an Nollaig ach tá sé i bhfad ró-ghnóthach do chuid againn Sea, anois. níl am ann Sea, dáiríre. mar sin, ansin thosaigh muid ag déanamh rud ar Lá Vailintín. Bheadh muid ag iarraidh bronntanais ar Lá Vailintín ach ansin chuir muid siar é go dtí mí, go dtí, go dtí an Cháisc. Mar sin, anois bíonn muid ag castáil thart ar an Cháisc agus déanann muid sórt Santaí rúnda nó b'fhéidir Coinín Cásca rúnda. Ach is aoibhinn anois an oíche, osclaíonn muid na bronntanais agus ansin bíonn muid, ag déanamh buille faoi thuairim cé a fuair cén bronntanas do cén duine agus bíonn an-spraoi ann leis sin. Ach tá a fhios agam, bhí mé páirteach i Santaí rúnda cheana agus níor inis aon duine, cé a fuair bronntanas do cén duine ach cheap mé go raibh sin ann. Mar sin, tá, tá a fhios agat, tá bronntanais a fuair mise agus níl a fhios agam cé a fuair dhom iad agus tá bronntanais eile a fuair mé do dhaoine eile agus ní bheidh a fhios acu go deo cé. An níor gur tusa mise fuair. léighinn é go bhfuair Níor dhúirt. tú? Á, sea. Níor dhúirt. B'in in áit oibre ab in? Sea, nó- áit á, oibre, sea, sea. sea, sea, sea, sea. Ar aon chaoi, is cuma. Ach, just, ní maith liom é sin. Sea, tá a fhios agam. Em, ach ní, sea, ní maith liom

Níl. Níl. Bhfuil sé trom?
Ó, tá sé, tá, bheadh sé, bheadh sé chomh trom le mála guail. yeah.
Ó, is cuimhin liomsa bhí mé ag obair i siopa cheana agus bhíodh siad i gcónaí ag rá liom, bhí mé sách óg ag an am, bhí mé níl a fhios agam 18 nó 19 agus bhí siad i gcónaí ag iarraidh go mbeadh muid ag caint leis na custaiméirí. Tá a fhios agat, dúirt siad, oh, sea, cibé céard a cheannaigh siad anois, abair, rud éigin faoi. Ach, tá a fhios agat, nuair a théann tusa isteach sa siopa, níl tú ag iarraidh an duine ag an gcuntar ag caint faoin rud atá tú ag ceannacht i gcónaí. Tá a fhios agat, b'fhéidir amantaí má bhíonn siad ag iarraidh labhairt faoi ach, tá a fhios agat, oh, dúirt mé, ok, ceart go leor. Mar sin tháinig duine éigin isteach agus Oíche Nollag a bhí ann, bhí mé ag obair, agus tháinig an duine seo isteach agus bhí siad ag iarraidh charcoal a fháil don barbecue, mála mór guail. Sea. Agus tháinig mise amach leis an mála mór guail seo a bhí siad tar éis ceannacht agus dúirt mé, oh, bhí duine eicínt dána i mbliana. Agus just bhreathnaigh siad orm nós go raibh an-olc orthu liom agus siad Oh, shit. Ach cheap mé go raibh sé sin barrúil ach. Tá sé ba.
Níor landáil, níor landáil an Yeah, joke. yeah, yeah. Caiseanna ar dheon, caiseanna ar Sea, dheon.
ach tá a fhios agat Oíche Nollag, ceannacht guail, céard a bhí tú ag súil leis? Obviously bhí Tá a fhios agam. mé le, bhí mé le, Tá a fhios agam. le joke a dhéanamh faoi ach Tá a fhios agam.

Sea, bhuel, tá mise ag súil le, bhuel, go minic b'fhearr liomsa, bíonn níos mó sásaimh, thiocfadh liom a rá, bronntanas a thabhairt go dhuine ná bronntanas a fháil, fáth eicínt, dhomsa. Níl a fhios agam an bhfuil sé sin fíor fútsa, bhuel. Tá mé ag ceapadh gur maith liom an dá rud mar a chéile sa chaoi.

rud éigin ag tarlú sa saol ag an am agus tá tú in ann bronntanas a fháil dhóibh. Tá Sonny anseo gar don maic, is dóigh gur féidir libh é a Bheith chloisteáil beirt ag anseo. gluaiseacht ar bith. Níl mise in a rá go aici, tá. Sea, ach is maith liom é sin a dhéanamh. Ach ansin, bhfuil a fhios agat, má bhíonn tú, Ó, caithfidh mé bronntanas a fháil don duine seo anois, bíonn sé sin sort deacair ach eh. Bíonn, sin, sin a bhí mé a rá ar ball, ní maith liom sin an brú, sin an fáth go bhfuil an an Santaí rúnda go bhfuil sé sin go maith mar gheall ar mar laghdaíonn sé an brú sin go mór. Agus níl tú imníoch faoi aon duine a fhágáil amach trí dhearmad nó níl. Níl mar díreach duine amháin agus sin é. Sea. Níl sé ródhona. Sea go díreach.
Bhí mé ag caint ar Netflix ansin ar ball agus Bhfuil muid ag breathnú ar aon rud suimiúil faoi láthair ar a bhfuil na. Bhuel, tá mé ag baint an-taitneamh as Mad Men. Tá a fhios agam go bhfuil cairde liom mórán le blianta ag breathnú air sin ach díreach le deireanas fuair muid deis breathnú air agus tá mé ag baint taitneamh as. Sé suimiúil bhfuil a fhios agat, feiceann tú na daoine ag caitheamh chomh minic agus ag caitheamh taobh istigh, bhfuil a fhios agat, in oifig nó i mbialann nó rud is é seo chomh bunús na haisteach. seascaidí. Sea, Tá sé chomh haisteach, sin an rud is mó a sheasanns amach an méid a bhíonn siad ag caitheamh taobh istigh. Agus ach is cuimhin liomsa nuair bhí mé beag bhíodh daoine fós ag caitheamh sa bpub. Ní rómhinic anois a bheinnse i bpub nuair bhí mé beag ach bhíodh ár gcuid drámaí na Nollag. Bhí scoil an-bheag ann i Maigh Eo agus bhíodh an dráma na Nollag chuile bhliain ar siúl sa bpub agus thiocfainn abhaile ón dráma na Nollag sa mbunscoil agus bheadh boladh toitíní ar mo chuid éadaí is chuile rud. Ach ag an am sin, is dóigh, duine ar bith a bheadh ag dul ag an bpub, bheadh toitíní timpeall air. Ó bheadh, ó bheadh. Cuimhin leat, chuaigh muid isteach san teach tábhairne sin nó an pub sin i mBerlin agus bhí daoine ag caitheamh taobh istigh. Caithfidh sé go raibh ceadúnas speisialta acu. Caithfidh sé go raibh. Go raibh siad díreach ag briseadh an. Sea, mar bhí an oiread.
Sea, bhí an-iontas orm. Leagan.

glacaim go raibh ar aon chaoi. Bhí sé an-aisteach go Sea, deo.
bhí. Ach sin rud amháin anois atá iontach go bhfuil nach bhfuil cead caitheamh. Rud eile freisin, tá mise ag ceapadh nár cheart go mbeadh cead caitheamh ar an sráid ach an oiread. Mar Ná, tá a fhios agat cinnte. i nGaillimh nuair tá tú ag siúl síos an sráid agus bíonn siad díreach ag caitheamh i m'aghaidh Ó, agus bíonn. Níor thug mé faoi deara i ndáiríre an oiread sin go dtí go raibh an cailín beag ann agus anois nuair bhíonns mé ag siúl thart leis an gcailín beag Tá a fhios agam. Bhfuil a fhios agat má shiúlann tú thar duine eicínt sé toitín agus bíonn an duine fhéin amantaí breathnaíonn sé anuas ó tá siad ag iarraidh an deatach a choinneáil isteach go dtí go bhfuil tú imithe thar a bach. Ach sé a gcáil sé café, café freisin go. Bíonn siad suite taobh amuigh taobh amuigh agus ag caitheamh. ach tagann an boladh isteach. Is uafásach. Tá sé tá sé chomh maith céanna dhóibh a bheith bheith suite le do thaobh taobh istigh. Má tagann mar bíonn an boladh chomh láidir. Tharla sé sin cúpla turn i nGaillimh le deireanas. Ach is rud an, sort, níl tú ag smaoineamh ar daoine eile ar chor ar bith nuair a dhéanas tú é sin mar. Níl. Bhfuil a fhios agat tá tú Níl aon rogha ag an duine eile má tá siad ag iarraidh an deatach sin a thógáil Well, isteach. dá mbeinn i mo dictator sin nó sin rud amháin a gheofainn réidh le eh, toitíní, uilig, amach 's amach ach em. Bhuel ansin bheadh an margadh dubh is dóigh Sea, ar tá siúl san. ach bhuel in áiteacha poib, in, an, ar an sráid, ceart go leor má tá tú ag iarraidh é a dhéanamh i do theach féin nó taobh amuigh de do Sea. theach féin nó rud eicínt ach ar mhór an tsráid bhfuil a fhios agat ní, ní bhíonn aon rogha ansin ag daoine sort ag dul thart. Rud eile Mm. freisin an ospidéal nach bhfuil, tá blast comharthaí ann ag rá ó níl cead toitín a chaitheamh, timpeall ospidéal ach ansin díreach gabhann daoine chomh fada leis an ngeata agus bíonn blast daoine ag caitheamh. Aon uair a bhíodh mé ag dul isteach le sort check up nuair a bhí mé ag iompar bheadh orm siúl thar blast daoine a bhí taobh amuigh ag caitheamh taobh amuigh an óstáin ag caitheamh an ospidéal ag caitheamh. Tá, uafásach ceart. Ar aon nós inniu gabhfaidh muid ag léimneach ó rud amháin go rud eile ach so go bíonn chuí. Bhuel tá sé níos faide ar ndóigh tá muid cheana fhéin istigh cineál ceathrú uaire, b'fhéidir, déanfaidh muid ceathrú uaire, níos faide ná an gnáth-eipeasóid mar sea. Mbíodh tusa déanamh nuair a bhí tú ag fás aníos díreach ag caint ar an Nollaig is rudaí. Mbíodh tusa déanamh lá an dreoilín.
Sea, bhíodh, bhíodh. Is céard a bheadh tú déanamh?
Bheadh, ní ghabhainn i bhfad, ní ghabhainn mé féin agus duine eicínt eile an bheirt againn, ghabhadh muid teach, b'fhéidir, cúpla teach, b'fhéidir, sórt, b'fhéidir cheithre nó chúig áit agus bheadh muid cúpla, cúpla pínn, bheadh cúpla pínn saothraithe againn agus an dán, an Dreoilín, Dreoilín, Rí na Rí agus. Go deimhin. Níl mé in ann cuimhneamh ar na focla anois ar an bpointe ach. Á, eh, níor san gro lid gur don. Bhíodh mise á dhéanamh mar bhíodh. nó nó dhéanfá rince b'fhéidir nó nó sort nó nó chasfá sort eh, amhrán sort nó rud eicínt véarsa nó dhó de rud eicínt freisin. Bhíodh mise á dhéanamh i Maigh Eo agus níor thuig mise gur in áiteachaí áirid is díreach buachaillí a dhéanfadh é. Mar bhíodh muid ag dul béal dorais ag ár gcomharsana agus ansin bheadh muid ag dul ag teach mo Mhamó freisin agus bhíodh muid ag fanacht go dtí go dtiocfadh daoine eile mar bhíodh daoine ag tíocht ann. Ní an oiread sin daoine bhfuil a fhios agat em mar tá muid sách iargúlta an áit atá an teach ach bheadh méid áirid daoine ag tíocht eh. Níl a fhios agam b'fhéidir cúigear nó mar sin. Sea, sea.
Ach. Níl a fhios agam an bhfuil éinne á dhéanamh anois atá más tú, mar ní bhíonn muid atá más de fan. Níorm sin ina saoire. Bheadh sé go deas é a choinneáil ag imeacht ach níor thuig mise anseo díreach buachaillí a dhéanann é agus ansin déanann na cailíní déanann siad an brídeog ar Lá Bríde. Ach sea tá súil agam go go bhfuil duine eicínt fós á dhéanamh mar sin. Bhuel, tá sí na cailíní fós á dhéanamh sin a bhí muid anseo mí Feabhra. Á, tá a fhios agam go mbíonn na cailíní á dhéanamh. Is dóigh go sin agus réacht sé mar tá mé ag ceapadh go bhfaigheann siad go bhfaigheann siad sórt spreagadh ón scoil chun é a dhéanamh. Ach is dóigh ar Lá Stiofáin bheadh chuile dhuine saor ón scoil. Tá sé sin an rud. B'fhéidir go bhfuil cuid dhe sin baint aige sin is b'fhéidir. B'fhéidir. Ach sea, is bhíodh muid ag dul ag ár gcomharsana ach ní mar gheall go raibh muid sórt i bhfad ó go leor tithe eile, díreach bheadh cead againn a ghoil ag na comharsana agus ag mo mhamó agus dúirt mé liom féin, ceart go leor, má táimid le ghoil ag na comharsana, díreach teach amháin, táimid chun amhrán deas fada a chasadh. Sea. Mar sin, sheas mé féin agus mo dhreabh, mo bheirt, an, em, bheirt dheartháireachaí, sheas muid ag doras na cúrsain agus was a cinnteoirneacha as muid. Níl fhios. Was den ceann sin on the first day of Christmas an rud iomlán an rud iomlán was a chuaigh muid suas go dtí 12 agus nuair a thosaigh muid á dhéanamh bhí an was a bhí fuinneamh ann agus bhí was a tosnú agus an sin bhí muid thart ar lab eile tríd agus bhí meas breanú ar na cúrsain agus bhíad ar breanú orm féin ag rá cén t-am a mbeidh siad críochnaithe agus bhfuil a fhios agat bhí siad seasta ag an doras agus bhí sé fuar agus bhí muid coinneáil orainn coinneáil go dtí críochnaithe agus chuile turn a chríochnódh muid sin chuile turn a chríochnódh muid cuid den amhrán bhí siad sórt ag ceapadh á tá siad críochnaithe chuile chaon turn ach bhí rud ar rud ar leith a bhíodh sibhse ag casadh ba Bhuel, nach bhfuil dán, tá dán ann, nach bhfuil, tá dán ann, ní féidir liom cuimhniú anois an soicind seo na focla sin díreach, ach tá a leithéide de rud ann. Mar chéile leis an Lá Fhéile Bríde, tá, tá, tá dán beag ann freisin, ní féidir liom cuimhniú na focla sórt, mar is ag na cailíní a bheadh sé sin, ach tá, Agus an díreach páistí a bheadh á dhéanamh, nó mbíodh daoine níos sine á dhéanamh, sea, cinnte.
Bhíodh déagóirí ag tíocht ann agus, páistí óga ach ní ní bheadh sé chomh mór le is dóigh anois go bhfuil trick or treating go bhfuil sé níos Tá, tá, sort tá, tá.
coitianta ach ba cheart dhúinn fanacht leis an an Tá. Lá Dreoilín mar is rud Gaelach atá ann Is rud agus Gaelach rud agus é a choinneáil.
agus tá na buachaillí nó bhfuil buachaillí meánscoile amach d'fhéadfadh siad cúpla euro a shaothrú dhóib Sin é. féin, cúpla, cúpla pingin, mar a déarfá. Ah, sin é, agus Yeah. freisin do dhaoine, b'fhéidir, nach bhfuil mórán gaolta acu, bheadh sé go deas dá ngabhadh siad cuairt ó daoine Sea, óga. Dearfa sea. cúpla nóiméad, dearfa Sea, le- sin, sin rud, sin rud eile, Mm. yeah, freisin, sort, sin, tá cuid den sean, sean saol, mar a déarfá, sort, bheadh níos mó daoine is dóigh casadh le chéile agus sort, Sin rud is dóigh nach bheadh daoine ag tabhairt cuairt ar a chéile freisin. Bheadh go leor daoine ag tabhairt cuairt ar a chéile fadó. Tá a fhios agam in Inis Oírr. Is dóigh Maigh Eo freisin ach cinnte in Inis Oírr a bheadh daoine ag tabhairt cuairt ar a chéile agus tá an coinne na stáisiúin. Bheadh sé sin agaibhse an mbeadh na stáisiúin. Bhíodh sé bhíodh. Bhí sé ann cúpla turn. Sea bhí sé ann freisin cúpla turn. Ba rud mór, ócáid mór é sin. Sort cuimhním nach bhfuil Gidh go ceapairí Ó, sea, sea, sea, sin é is cuimhin liom. Apple tart, toirtín úll agus Ó, ba, ó, ba rud mór é, ba rud mór é, cuimhin liom go maith. Ach níl a fhios agam, mita, mita sin ann ar chor ar bith anois i Maigh Eo, is dóigh, sam, mí, mita, níl a fhios agam, níl a fhios agam in Inis Oírr, b'fhéidir go mbíonn a teáinín le sam, nach ní. Bhuel, tá a fhios agam ag bail ar a chuimheacht. daoine gur ag goil ann le breathnú cén sórt teach a bhí ag daoine eile sa teach. B'fhéidir muna muna raibh siad riamh sa teach fós, Ó, go mbeadh go ceann siad anois, bheadh go mbeadh céachta ag teacht leo. Ach ach sé an rud a bhí go deas faoi na stáisiúin am is ea nuair a bheadh an an tAifreann críochnaithe mar a déarfá déanta agus bheadh tae agat agus bheadh cáca nó ceapairí agus bheadh caint agus comhrá agus tá a fhios agat bheadh sé go deas. Sin rud amháin bhí go deas faoi.

teach tábhairne atá ann in Inis Oírr ansin bíonn ceolchoirm mar sin ag an halla nó Áras Éanna. ag an halla an ort tá mé ag ceapadh ar sin. ceapadh. Yeah, yeah, yeah. Is iontach an rud é go bhfuil halla ann, halla poiblí agus Áras Éanna an ionad ealaíne. Tá. Tá. Táimid millte i ndáiríre mar go leor was that ceantrachaí beaga, pobail bheaga, ní bheadh an méid sin ar fáil. Chaith siad dráma na Nollag in tí tábhairne Kings nó? Sin é, sin é.
Bhuel, tá halla poiblí anois ann in áit m'áit dúchais i Maigh Eo ach ní raibh, ní raibh an t-am sin, bhí orainn dul ag an bpub. Agus ní raibh an scoil sách maith, bhí sé, an scoil chéanna a d'fhreastail mo Mhamó air sna tríochadaí, sin an scoil a bhí mise ann. Ach ansin faoin am is a bhí mo dheartháireachaí, ag freastal ar scoil. D'oscail an scoil nua nuair bhí mo dheirfiúr is óige, nuair bhí sí rang a sé tá mé ag ceapadh, d'oscail an scoil nua ansin agus tá scoil nua anois ann, nua-aimseartha, ach an ceann a bhí mise ann bhí sé an-sean agus bhí fadhb mór ann le francaigh. Dia linn. Bhí muid ar an nuacht. Ó rá. Mar gheall, sea, mar gheall, chaill muid laethanta scoile mar gheall ar na francaigh agus bhí ar na, na haithreacha uilig dul isteach agus fáil réidh leob. Níl fhios a'm cad a tharla a chuir siad síos nimh agus ansin bhí orthub dul isteach agus iad a thógáil amach. Ach is cuimhin liom mo Dhaid ag dul ann agus cúpla athair eile chuadar isteach agus bhí rud, ach bhí sé iontach dhúinne mar fuair muid seachtain saor as scoil nó mar sin. Ó, bheith iontach, ó, bheith seans as. Ach tá mé ag ceapadh ansin ní raibh muid in ann, bhí bliain eicínt nach raibh muid in ann, nach raibh muid in ann dul ar turais scoile ná am, dráma na Nollag a dhéanamh mar chaith muid an iomarca ama mar gheall ar na francaí. Á, seamais a Mar sin ní chaithfear. raibh muid róshásta faoi sin. Seamais is an rud. Mm. Agus bhíodh orainn em, sea, agus sin, bhí muid ag cuimhneamh air seo le deireanas, is dóigh mar gheall go bhfuil muid ag déanamh ar an Nollaig anois agus bhí, ar an Nollaig anois agus bhí em, dráma na Nollag ar siúl anseo in Inis Oírr ag an, ag an mbunscoil agus ag an meánscoil ach dhein muide dráma na Nollag nuair a bhí mé sa mbunscoil agus an t-ainm a bhí air ná Tommy and the Rat Pack agus tá mé ag ceapadh go raibh sé thart ar an am is a bhí na Francaigh sa scoil ann. Ní comhtharlú, ab ea? Is dóigh go raibh an múinteoir mar cheap sí go raibh sé barrúil go ndéanfadh sé sin ach má fheicfidh mé arís go deo í caithfidh mé fiafraí ar ann dúirt sé mar gheall ar na Francaigh nó Bheadh sé suimiúil fáil amach. comhtharlú a bhí ann nó sea agus bhí mise mar Francach san ár Ó rá. Níl fhios a'm tá mé ag ceapadh nach b'in comhtharlú bheadh iontas orm. Cén t-ainm a bhí ar an dráma a bhí againn ó. Tommy and the Rat Pack. Ó gabh mo leithscéal sa sa sa gabh mo leithscéal sa sin cuma sa sin barrúil. Sea cuimhin liom a bheith mar Francach. Ní cuimhin liom mórán eile faoi ach sea agus ah sea bhíodh príos mar bhíodh an an na rangannaí is óige déanamh ó cén Gaeilge a bheadh air níl fhios a'm Nativity Sa. chuile bhliain agus ansin bheadh rud beag níos mó solúbthachta ag na na rangannaí níos sine mar sin bhí mise sa gceann sin sin nuair a bhí mé níos sine. Is cuimhin liomsa bhí muid ag cleachtadh le haghaidh Nativity nuair a bhí mé sa chéad rang, eh, rang a haon. Bhí muid ag cleachtadh le haghaidh Nativity agus bhí mise mar aingeal tá mé ag ceapadh. Sea. Agus bhí muid uilig seasta suas agus bhí sí fanacht go ndéarfadh muid na línte, an bhí an múinteoir fanacht linn bhí muid rá na línte agus bhí duine eicínt

Yes! Níor thuig muid gur was it gur drochrud é sin to make a show of yourself ach cheap muid, ó yeah, tá muid ag iarraidh seó a chur ar siúl, cinnte tá muid ag iarraidh. Agus bhí, ó bhí an-náire faoi sin, cheap sí go raibh muid an bhean bhocht. Sin é ach nach bhfuil rud sin i nGaeilge freisin ó tá tú ag déanamh seó bóithre dhíot féin.

Bhí, bhí. Thar na blianta. Ní raibh páirt mór millteach a'm in aon dráma ach bhí mé páirteach. Bhí ceann a sheasann amach dhuit siúráilte nó? Bhuel, bhí mé, bhínn i gcóirín mar sin cúpla turn, bhí mé, chas mé Oíche Chiúin, ní maith liom í a chasadh anois díreach ach. chas mé sin, mar sin bhínn i gcóirín, amhráin sort Nollaigiúil, sort. B'fhéidir go bhfuil tú á chasadh anois an bhfuil má bhíonns na liricí.
Níl mé ag cur brú, níl mé ag cur brú. B'fhéidir a chéad, chéad, chéad eipeasóid eile go mbeidh. Chéad eipeasóid eile i mí Eanáir, casfaidh tú í, B'fhéidir é nó nó rud éicint a bheas. Ah, feicfidh muid, sea, agus tusa thú féin, beidh tú ag casadh guitar freisin. Is beidh guitar ann, but sin, sea, go díreach, sin an, sin é. Ehm, sea, ní dhéarfainn go bhfuil aon rud eile, tá muid just cineál ag breathnú chun cinn anois agus sin an, b'in an sort, an sprioc, an sprioc a bhí ann agus eh, bheidh muid amach, ar aon chaoi,

agus freisin ón mbeirt againn ba mhaith liom sort Nollaig shona dhaoibh uilig a rá freisin agus go mbeidh bliain nua mhaith iontach agaibh uilig tá súil tá súil agam agus fágfaidh muid anois mar sin é mar slán go fóill.